You get it if you just type that in online, it'll come up sdg underscore academy. Rachel, an féidir leat beagáinín fút féin a insint dúinn le do thoil agus faoin gcoincheap atá taobh thiar den seachtain seo? Bhuel, is dalta céad bliana mé, tá mé ag déanamh staidéar ar an nGaeilge agus an tíreolaíocht agus, Tá, táimid go léir ag iarraidh just níos mó eolas a thabhairt do dhaltaí i UCD faoi na, na spriocanna forbartha inbhuanaithe an tseachtain seo.
Cad go díreach atá á dhéanamh agaibh i UCD an tseachtain seo?
Táimid ag déanamh iarracht daltaí a spreagadh chun teacht go dtí na seastáin agus labhairt linn faoi. faoi na spriocanna agus just an an eolas a thabhairt, níos mó eolas a thabhairt dóibh mar ceapaimid nach bhfuil mórán a fhios ag daoine faoi faoi na spriocanna seo agus ba cheart é a scra é a scaipeadh níos mó.
Cén saghas aiseolais a bhfuil sibh ag fáil? Táimid ag fáil as aiseolas maith. Tá daoine, tá suim ag roinnt daoine ann agus tá go leor, tá slua roinnt roinnt mór anseo. is tá sé go maith. Cad é an teachtaireacht is mó atá agat ó thaobh tábhacht na spriocanna seo? Dar liomsa is é an teachtaireacht is mó ná gur cheart dúinn smaoineamh níos mó ar an todhchaí agus, Conas is féidir linn níos mó measa a thabhairt go dtí na daoine timpeall orainn agus an timpeallacht é féin, mar tá sé an-tábhachtach agus cuireann, tá tionchar ar sin go díreach orainn féin, so ba cheart smaoineamh faoi níos mó. Frank, an féidir leat beagáinín a.
insint dúinn faoin gcúlra phroifisiúnta atá agat le do thoil agus faoin tsuim atá agat i bpróiseas na SDGs. Bhuel, tá mé ag obair i gColáiste na hOllscoile, UCD, mar léachtóir san eacnamaíocht. Táim anseo le tamall fada, ó naoi déag nócha a ceathair, is dócha, agus chuaigh mé, bhí mé anseo san ollscoil mar, mar, mar dalta freisin agus chuaigh mé thar lear ansin ar feadh cúpla bliain agus tá mé ag obair agus ag déanamh taighde ar an eacnamaíocht, go háirithe cúrsaí oibre agus tuarastail agus ceardchumannacha agus rudaí mar sin agus tá suim agam freisin i gcúrsaí na SDGs agus mar sin de, go háirithe ó thaobh cúrsaí oibre agus cúrsaí an imirce. So bíonn bíonn mé ag déanamh roinnt taighde faoin imirce agus agus an an an an toradh a bhíonns ar an imirce ar ar tíortha éagsúla. Agus is chun caint faoin inimirce a tháinig na torthaí ón daonáireamh amach le déanaí. Cad a cheapann tú faoi seo? Bhuel, is dócha, an buntuairim atá agamsa ná gur rud an-mhaith é an imirce agus is dócha go bhfuil a lán daoine atá ag baint leis an eacnamaíocht, ní gach duine ach a lán daoine, agus go bhfuil an tuairim céanna acu gur saghas buntáiste an-mhór é an imirce ó thaobh, fás an eacnamaíochta agus b'fhéidir ó thaobh cúrsaí eile freisin ach ach sin an an saghas an saghas buntuairim atá agam. Is dócha go bhfuil sé tábhachtach polasaithe cearta a bheith againn chun chun chun a bheith cinnte nach bhfuil bhfuil bhfuil bhfuil aon duine saghas curtha síos nuair atá a lán imircigh ag teacht isteach mar shampla ó thaobh cúrsaí tithíochta agus cúrsaí leasa sóisialta agus mar sin de. So, cruthaíonn na himircigh a thagann isteach, cruthaíonn siad an-chuid saibhreas agus tá sé tábhachtach go n-úsáideann muid an saibhreas sin chun bheith, chun cinntiú nach, nach gcuirtear aon duine síos as, b'fhéidir má chónaíonn tú in áit a bhfuil a lán imircigh ag teacht isteach nach bhfuil ganntanas tithíochta nó ganntanas, múinteoirí le haghaidh do pháistí ins na comharsanachtaí sin. So b'fhéidir go bhfuil gá le polasaithe níos éifeachtaí chun bheith cinnte go mbíonn bua ag gach duine ón imirce.
Táimse i mo chónaí i gCaisleán Cnucha i mBaile Átha Cliath Thiar agus tá cúpla ceantar sa réigiún sin agus tá a lán inimircigh ann. agus tá aithne agam ar chúpla scoileanna agus tá formhór na ndaltaí ar na scoileanna mar páistí d'imircigh, like, is, is páistí dubha iad. An aontaíonn tú go nach bhfuil an pleanáil faoi láthair go hiomlán ag dul ar aghaidh i gceart, like? Is dócha é sin. Go bunúsach, an príomhrud a rá ná go gcruthaíonn na himircigh a thagann isteach, tá siad ar fad ag obair, beagnach, tá siad, níl mórán díobh ag baint leasa sóisialta agus tá siad ar fad ag íoc cáin agus so tá an méid saibhreas a gcruthaíonn siad, tá i bhfad níos mó saibhreas á chruthú acu ná an costas a bheadh ag baint le múinteoirí you know, múinteoirí nua agus you know, so tá siad an-tábhachtach is dócha go mbíonn polasaí ann chun a bheith cinnte nach bhfuil aon duine curtha síos, mar a deirim, eh, go bhfuil a ndóthain múinteoirí in áiteanna ina bhfuil na, na himircigh ag fanacht agus go bhfuil a ndóthain tithíochta agus mar sin de agus is dócha go, go n-úsáideann muid an saibhreas atá cruthaithe ag na himircigh chun a bheith cinnte nach bhfuil aon duine curtha síos.
Just ceist amháin eile faoi Éire agus inimircigh ag teacht isteach. Like mar a luaigh mé i mBaile Átha Cliath Thoir tá like Ongar agus Baile an Tirialaigh, Tyrrelstown as Béarla, agus tá a lán daoine ó tíortha thar lear. Like agus in a lán áiteanna eile níl mórán inimircigh ann. Like cén chaoi a tharlaíonn sé gur féidir leis an líon mhór inimircigh a bheith i gceantair áirithe agus níl siad, níl mórán acu in áiteanna eile. Bhuel sin, díreach, is an rud díreach céanna, díreach ceannann céanna a rinne Éireannaigh nuair a chuaigh siad thar lear ina gcónaí i Nua Eabhrach ón naoú céad déag ar aghaidh, bhí comharsanachtaí, agus tá cúis maith leis, tá an-chuid taighde déanta agus taispeánann sé go bhfuil saghas networks fíor-thábhachtach ó thaobh imircigh. Téann tú go dtí, téann duine Éireannach go dtí Nua Eabhrach nó Londain nó an Astráil agus bíonn cairde acu ann. Cabhraíonn siad leo áit dóibh féin a fháilt agus post a fháilt agus just eolas faoi an córas atá ann agus an, tá an saghas eolais sin an, an, an-saibhir agus an, an-tábhachtach dóibh. So tá an, déanann sé ciall pé áit a dtéann tú go mbíonn saghas networks mar seo agus go bhfanann na, na himircigh mar an gcéanna. agus na himircigh ó thír amháin, fanann siad le chéile agus mar sin de, mar a rinne muidne nuair a chuaigh muid thar lear. An bhfuil tuairim agat faoi Brexit agus na himircigh i Sasana faoi láthair agus b'fhéidir a raibh ag smaoineamh chun teacht go dtí Sasana?
Níl. Tá sé deacair a rá, i ndáiríre, an ndéanann sé mórán difríochta. Le fada an lá tá imircigh ag teacht in Éirinn ó Sasana sular oscail muid na teoranta do thíortha ó Oirthear Eoraip. Ba iad daoine ón Bhreatain a bhformhór a bhí mar imircigh in Éirinn roimhe sin. agus is dócha go bhfuil grúpa an-mhór de dhaoine ó Bhreatain i gcónaí, agus is seans, bhuel níl fhios, níl fhios ag éinne i ndáiríre cad a tharlóidh le, le Brexit, go háirlithe, go háirlithe tar éis an nuacht a bhí againn inné, ach, an, an toghchán sa Bhreatain, ach is dócha go bhfuil an-seans, an-sheans go mbeidh fós, go mbeidh sé éasca go leor bogadh ó, ó Éirinn go Sasana. Tá súil againn ar aon nós, is tubaiste mór é muna, muna mbíonn sé sin fíor, is dócha. Ok, Frank, umm, Ag an deireadh, ag teacht ar ais go dtí na SDGs, an bhfuil teachtaireacht ghinearálta agat faoi just inimirce go ginearálta agus b'fhéidir ag lua na SDGs freisin? Is dócha an tuairim atá agam ná ó thaobh polasaithe go bhféadfadh dul i bhfeidhm ar na SDGs ó thaobh an bochtanas a laghdú agus ó thaobh just caighdeán maireachtála, daoine atá an-bhocht sa domhan, na céadta milliún daoine atá fíor, fíor bhocht ó thaobh difríocht a dhéanamh agus na SDGs ar fad a chur i gcrích. I mo thuairimse, polasaí amháin go dtéadh i bhfeidhm go mór orthu ná laghdú ar choscanna imirce. Agus tá an-chuid taighde déanta ag léiriú é seo agus tá ciall leis má. má, má, má bhíonn seans ag duine teacht ó, ó tír ina, ina, ina bhfuil siad b'fhéidir unproductive agus dul go dtí tír ina bheadh siad i bhfad níos, gur féidir leo i bhfad níos mó a chruthú, gineann sé an-chuid saibhreas agus bheadh an domhan ar fad i bhfad níos fearr as agus bheadh laghdú mór ar an mbochtanas. So is dócha, níl aon SDG. ceart ó thaobh an imirce ach ó thaobh na SDGs, ag laghdú an bochtanas agus ag déanamh an caighdeán maireachtála níos fearr agus an sláinte, cúrsaí sláinte agus mar sin. Ó thaobh na rudaí sin ar fad, an polasaí, polasaí mór a dtéadh i bhfeidhm ar na aidhmeanna sin ná laghdú a chur, coscanna imirce go hidirnáisiúnta. Is dócha gur trua é nach bhfuil nach bhfuil polasaí ag dul ar an treo sin. Is dócha go bhfuil saghas eagla ar dhaoine roimh an imirce sna laethanta atá inniu ach i mo thuairimse níl mórán cúis leis sin, b'fhéidir gur gá dúinn níos mó de na coscanna sin a laghdú agus agus é a chur i gcrích.